Anachoka kwawo chifukwa choti amafuna kukhala moyo wina umene makolo ake samagwirizana nawo. Anakakumana ndi mwamuna amene iye anam'konda kwambiri, koma mapeto ake anali oopsa kwambiri. Moni, ndine Jackie. Nkhani yathu ikutitengera mayiko awiri osiyana. Ngati muli mpamba nzeru msanga, chonde musaonere. Imeneyi ndi disclaimer. Apo bii, tagwirani chakumwa, tiyeni ticheze. Uyu ndi Mayang Prosietio. Mayang anabadwa mu chaka cha 1987 ku Lampung, mdziko la Indonesia. Dzina lomwe makolo ake anampatsa linali Febri Adriansaya. Chifukwa chake chinali chonena kuti Mayang anabadwa wammuna. Anali wammuna monse anali wamng'ono nde amakhala ndi mayake ndi bambo ake koma banja litatha anapezeka kuti. anapita kwa agogo ake ndi pamene amamusunga analinso ndi azichemwali ake awiri ang'onoang'ono kwa iyeyo koma akukula akumaliza sukulu mayang anapezeka kuti anayamba kufuna kukhala wamkazi ati amadziona kuti iye ndi wamkazi ndi anayamba kumapanga zomavala ngati mtsikana kuphoda ngati mtsikana choncho amayi ake anamuyankhula ndi agogo ake ati anamuuza kunena kuti ah, bwanji mupite muzipempherere zimenezizi koma iyeyo sanagwirizane nazo anapitirizabe moyo umenewowo mpaka anafika point yoti atayamba ntchito anafuna kuti akapange masajale chani ndi anakapemphanso makolo ake kunena kuti amuthandize ndalama kuonjezera za sajale koma makolo ake anamuuza kuti ah, tinakuuzani kuti muzipempherere zimenezi muzisiye sizipita patali sizikuthandizani koma iyeyo anapanga chisankho chake ndiye chifukwa choti ku, ku indonesia amavuta kwambiri zinkhani zimenezizi zoti munthu kukhala transgender amadana nazo kwambiri amachita treat anthu mwina mwake mayang anapeza kuti anasamuka anapita kumakagwira ntchito mu ship mu cruise ship mwina mwake mmenemo anapeza kuti anapeza ndalama mpakanadi anayamba kumapanga ma surgery ake aja koma ntchito zake zinali zogulitsa thupi zosakhala bwinoyi amapeza ndalama ndalama zinazo amatumiza kwawo kuti azithandizira koma zimene amapanga zinali zimenezozo za uhule ntchito yomwe amagwira atadzisintha nthawi imeneyo amaonekano ngati wamkazi nde mu cruise ship momwemo anapeza kuti anakumana ndi mamuna wina mzungu wa ku Australia. Mwamunayo dzina lake anali Marcus Volk ndipo anali ndi zaka 27. Nayenso amagwiranso ntchitonso zodabwitsanso zokhala ngati kuti zogulitsa thupi lake. Marcus amachoka ku banja labwinobwino, anali chef, amagwira ntchito mu restaurant, kwawo kunali restaurant, amaphika m'menemo. Makolo ake zolongosoka komano Makolo ake samadziwa kuti Marcus anali ndi ngongole zambiri kwambiri. Ndiye chifukwa cha ngongolezo amaona ngati akamapanga zimenezo zozigulitsa thupizo apeza chani? Ndalama zobwezera ngongolezo. Ndiye kumenekoko n'kumene anapezeka kuti anakakumana ndi Mayang Prasetyo uja. Ndiye ana, ati anayamba chibwenzi. Marcus amadziwa kuti Mayang anabadwa wammuna kuti ndi wammuna ndithu ngakhale akuoneka wamkazi ndiye anthuwo anali ndi mgwirizano mgwirizano wake unali wodabwitsa chifukwa choti ati Mayang ankapanga ndalama zambiri Marcus ankaona kuti ah, ndalama za Mayang zimuthandiza kubweza ngongole Mayang amaona Marcus kuti ndi Australian Mayang ankafuna kuti apeze visa kapena nditi kaya ndi citizenship ya ku Australia nde aliyese amafuna china chake kwa nzake. Anapezeka kuti aliyese amakhala ndi nzake uja koma Marcus anamuuza Mayang kunena kuti tikhoza kukhala limodzi kumakhala ngati banja koma aliyese azipanga zake nde Mayang, chifukwa choti nayenso amafuna ku Australia kuja anavomera. Mpakana anthu aja anakapanga ukwati. Nthawi imeneyoyo Marcus anali ndi zaka 27. Anakalembetsa ukwati n'kutengana kubwerera ku Australia. Anapeza nyumba, apartment, yomwe amatani, amakhalamo. Nde Marcus amapanga zibwenzi zake, Mayang amapanganso zibwenzi zake mbali inayo. Koma ndi nthawi Mayang anayamba kumapanga nsanje, amamupangira Marcus uja nsanje. Pamene Marcus amangozitenga kuti timangokhala nyumba imodzi, Marcus ankafuna ndalama za Mayang Pamene Mayang anayamba kufuna kuti akhaledi naye pa banja, pamene Marcus analibe nazo chidwi. Zonsezo zimachitikazo, abale ake a Marcus samazidziwa. Kunena kuti kaya Marcus anapeza munthu akukhala naye, samadziwa china chilichonse. amangoti Marcus amakhala ku flat kwake akachoka kumeneko amapita kukagwira ntchito nkumapita kunyumba ndiye tsiku lina mu October 2014 anapezeka kuti Mayang anayamba kumakwiya nkumalongolora anthu amaneba anayamba kumamva anthu nthawi zonse amakangana ati kumamveka akamakangana kumamveka azibambo akukangana ngati mawu a azibambo awiri eti nthawi zonse wewewewewewe ndiye tsiku lina anapezeka kuti a Marcus anali ndi Mtsikana anatengana ndi mtsikana wina wa chibwenzi. A Mayang n'kuimba foni kuti ayankhulane ndi Marcus. Marcus n'kumuuza kuti, ah, ndili ndi, ndili busy, ndili ndi chibwenzi. Ndiye ati anapsa mtima kwambiri Mayang uja ndikumutukwana pa foni Marcus-yo. Ndiye Marcus anapsa mtima n'kunena kuti ndikubwera. Ndiye anamutsanzika chibwenzicho kuchiuza kuti, ah, ndikupita kaye ku nyumba, ndikufuna ndikathane kuli, kuli galu wanga kumeneko, ndikufuna ndikathane ndi galu wina wake. N'kunyamuka. kupita uliko kumapita unyumba atafika unyumba maneba anapanga ripoti kuti kunali kukangana koopsa amangomva azibambo akukangana akukangana kukangana ati amalongolola kwambiri anali Mayang uja ati amalalata Mayang kulalata anthu kumachita kuti i koma anthu ali uku ati kulalata ndi ati amatukwana kuchita kumva flat yonse kumachita kumveka kuti koma Mayang akutukwana aliyense amamuziwa ndi ati kunali kutukwana kenako anthu aja anakhala ngati asiya kulongolola usiku nkupeza kuti anthu aja ayambaso kulongololaso analongolola ye mpakana kufika poti maneba kuyamba kuona ngati kuti mwina tipite tikaaleretse kenako ati anamva kufuula ati anamva kufuula mawu ake anamveka anali a Mayang ati anafuula kawiri kenako kumva zii anthu ali i mwina asiya kukangana zatha nkuzisiya tsiku linalo anthu akumuona ndani marcus uja akutuluka akuti akuchoka apo anapita kuchipatala kuchipatalako anakanena kuti wavulala wa, wachekedwa ndi chibwezi chake amakangana ndi anamcheka ndi mpeni pamkono Anamupanga treat iye nkubwerera. Anamufunsa chibwezi chakocho chili kuti ananena kuti chabwerera chapita kwao ku Indonesia. kupita kunyumba. So ma neba anali akadalibe curious kuti ih dzimikangano zinali dzulo dzija. Nde amadabwa kuti angomuona Marcus yekha sakumuona ndani? Mayang. Nde anamufunsa ena kunena u Marcus uja kuti Mayang ali kuti? Nde ati amauza kuti ih tinayambana apa. simunatimve tikuyambana tikukangana wanyanyala wachokapo basi tsiku linalo anthu Mayang sakumuonabe Mayang wapita kuti kenako lachi- tsiku lachiwiri anthu anayamba kudabwa kuti amamva fungo lina lake losakhala bwino nanga si maflat oti manyumba olumikizana eti ndi amazimva kwambiri mpakana neba wina ati anapita kukagogoda ndi ati anamu- anatsekula chitseko marcus uja ati aneba nkumufunsa kuti fungolo ndi chani ani Marcus ndi ananena ati a ndikuphika supu ndapsereza sorry nkutenga spray kufayira fayira ati neba uja kumapita kenako kunabwera a electrician chifukwa choti a landlord anasokoneza dala ma magetsi nkuitanisa a electrician electrician uja kufika kuti akakonze mbonali mu nyumba mwa Marcus nde Marcus samafuna kuti electrician uja alowe mnyumba koma electrician uja anakakamira nde atalowa mnyumba muja ati electrician anafunsa kuti fungolo ndi chani nde Marcus ananena kuti a ndimaphika nkhumba ani nde electrician ananena kuti i nde zinazake ngati zoola zomwe muphikadzo kenako electrician uja anangokhala ngati wagwiragwira pa magetsipo sanakonze chilichonse nkunena kuti "Ah, ndikuyenera kubweranso chifukwa chonena kuti vuto ndi lalikulu kwambiri ndi anatuluka nkumuyitana landlord ali ah tabwerani mudzaone landlord uja nkulowa amamuyitana dala fayenera kuti amafuna adzamve fungolo landlord uja kufika nkufunsanso kuti fungolo ndi chani ati kenako anayang'ana pakona anaona magazi pansi landlord yo nkufunsa kuti magaziwo ndi chani nde marcus ananena kuti ayi ndi pamene anandivulaza ndani mayang wachoka wapita kwawo ku Indonesia ndi landlord uja anakhala ngati akulankhula akutani nkutenga chithunzi mwa chinsisi cha pa pamene panali magazi paja ndikutembenuka kumatani ndikutuluka ati anangotuluka kuimba phone straight ku polisi kuti "Mm, mm, nyumba umumu simuli bwino china chake chachitika apolisi kufika anagogoda, marcus uja samafuna kuwalowetsa koma ananena kuti ya tikuyenera kubwera tizachite check kukhala ngati pali vuto marcus uja nkunena kuti ah osadandaula lowani apolisi aja so anachinunkhiza chifungo chija marcus uja nkunena kuti ah ndikufuna nditulutse chani galu wanga ali mu roomuyo ndingomtulusa galu ndikamtulusa mupitiriza zimene mupangazo apolisi aja ali okay tulusani galuyo marcus uja anapita mu room muja kudumpha pa window kuyamba kuthawa apolisi so kudabwa da sono munthu akuthawa chani ndi anagawana hafu apolisi kuyamba kumuthamangisa ena anatsala nkuyamba kuyang'ana kuti kodi chikununkha nyumbamo nchani mpamene ena amazapezeka kuti akutsegula chitseko cha ku kitchen akuona pali pamoto pali poto ukuwira kubwata anavundukula mumphika muja akupeza muli mapazi awiri akuwira apolisi koyamba ati ankaona ngati ndi prank ngati zabodza kuti ah chikuwira mapazi akuwira mu mpoto bwanji azatere akuyang'ana akupeza kunena kuti pali ziwalo aponso pali ziwalo munthu woti mbali ina zina zonena kuti waphikidwa kale waikidwa mmajumbo ena onena kuti ayi mpameneno amazazindikira kuti aa munthu kuti wamuphatu uyu ndi ndani mayang akukambidwa uja ndi uyu ndi apolisi ena aja anapitiriza kumthamangisa kuti ampeze anapezeka kuti anampeza mu chibini mwina mwake atadzipha marcus Nkhani yawo inathera patipo pamenepo. Mayang anatumizidwa thupi lake, anamtumiza ku Indonesia kwawo kuti aka, akaikidwe maliro. Amayi ake anamulira kwabasi, koma anakana kuika zithunzi zake za Mayang. Anaika zithunzi za mmene analili ali wam'muna. osati mmene analili atazisandusa wamkazi nde imeneyo ndi nkhani ya mayang prasetyo anachoka kwawo ku indonesia kuthawa kuti anthu asamupange zipongwe chifukwa choti amadana ndi life style yakeyo anakapezeka kuti komwe anathawirako anakapezeka kuti anamuwirisa anamuphika imeneyi ndi nkhani ya mayang prasetyo ndi marcus volke zikomo kwambiri